Moni, ndine Jack. Nde nkhani ya lero ikutitengera ku El Salvador. Dziko lonena kuti tinalikambako nthawi ina yake, koma ndiye inu tatengani chakumwa then ticheze. El Salvador ndi dziko lonena kuti lili ku Southern America, mbali ya ku Latin America. Ndi dziko loti ndilosauka, dziko laling'ono, koma kunali vuto la gang violence chifukwa chonena kuti kunali civil war before ma 2000 nde anthu ena anathawira ku usa ndi pafupi nde nkhondo yawo itatha ambiri anapangidwa deport kuchoka ku usa kuja kubwerera ku el salvador nde mma 1990s kunayamba kukhala magangi ma street gang oopsa kwambiri Nde magangi otchuka kwambiri amene anali oopsa kwambiri anali awiri, ena amawatchula kuti MS-13 pamene ena amawatchula kuti Barrio 18. Koma kunalinso magangi ena ambirimbiri am- onena kuti zinafika point yoti kumakhala ngati kuti magangiwa ndi amene amayendetsa dziko. Akuti anthu amene anali mu gangi by 2020 anali anthu oposa 60000 ndipo anthu amene amagwirira magangiwo ntchito anali anthu pafupifupi 400000 nde vuto lake magangi ake anali ankhanza kwambiri eti kuwaona ali ndi matatu aja onena kuti ena ali ndi matatu a 666 ena ali ndi matatu anyanga pamutu pawopa ena ali ndi matatu a misozi misozi ija kukhala ngati ma teardrops eti dontho dontho dontho dontho limodzi ati limatanthauza kuti anapha munthu mmodzi madontho awiri amatanthauza kuti anapha munthu- anthu awiri nde anthu ake ovuta onena kuti ngati anthu ena ali ndi bizinesi iwo adzipita ku mabizinesi kuja kukhala ngati kuti akuti akutenga tax iwowo ngati gang nkunena kuti muzitipatsa percentage ya ndalama mwakuti ya business yanu mwezi uliwonse mukapanda akuphani even politics ndale andale amaopa chilichonse amayendetsa ndi magangi amawauza zochita amachita kuzinenera kuti olo ma elections ife ndi amene timapanga decide kuti awine ndani kapena ayi koma chomwe chinali choopsa kwambiri anthu amaphedwa kwambiri chifukwa cha magangi out out of anthu 100000 ena aliwonse pamaphedwa anthu at least 103 nde imagine kuti nde kuti kuphedwa kunali kwa mtundu wanji el salvador inali dziko lomwe linali ndi crime rate ya- yaikulu kwambiri pa dziko lonse anthu kuphedwa kwambiri pa dziko lonse boma linayesera nkutopa njira zosiyanasiyana kuti zinthu zisinthe magangiwa asinthe sizimatheka pamene kunabwera president wa nyuwani dzina lake bukele nde chimene chinayipa kwambiri nchonena kuti kuphanako kunadzaonjeza mpakana Mu mwezi wa March mu chaka cha 2022 anthu 87 March yokha kuphedwa ndi magang'i. Pa anthu 87 po anthu 62 kuphedwa tsiku limodzi. Akuti olo kunkumayenda kungokumana ndi mmodzi wa gang'i anthu samadziwa kunena kuti ndichokapo wa moyo kapena olo kuti munthu kuyenda zako. Akuti inali chimodzimodzi nkukumana ndi imfa. Anthu ake kungokhala anthu oopsa nkumapha anthu choncho. Eti after kupha anthu 62 tsiku limodzi mpameneno president bukele ananena kuti no ati anapempha ma special powers mboma kunena kuti no apapa tipangepo kanthu ndi anampatsa mphamvu yonena kuti basi tiyeni anthu atithane nawo palibenso za human rights chifukwa zikati tiyambe za human rights ndiye kuti ayi aliyense akapanga chiwembu iyi zipita kwa loya ee ndiye zitani zitani ndiye ati zimachedwesa zinthu ndipo zimapangitsa kuti anthu aja adzikhalabe ndi mphamvu anachosa zonsezo apolisi anangoyamba kukokolola anthu unotsopano magang'i anapeza kuti anamanga anthu oposa 12000 koma analibe kowasiya chifukwa chonena kuti analipobe ambiri anthu oti awamange mpameneno president bukele ananena kuti zisavute timangeni prison ya nyuwani especially for anthu awawa chifukwa chonena kuti mpakana anachita designate kuti awawa ndi materrorist sikutinso ndi za bwinobwino ndi anamangadi chani malo anyuwani amene anatchula kunena kuti amati terrorist confinement center cecot komwe malo ake eti chipulizoni chachikulu kwambiri choti anapanga spend 100 million kumanga malo amenewo ndipo anayipanga yayikulu yonena kuti ikhoza kusunga ma prisoners 40000 nthawi imodzi cecot anayitsegula mu 2023 mu january ndipo anamanga anthu okwana 62000 akuti tsono amamanga onse eti amagangi osiyana onena kuti odana anthu kuti amangophana akakumana ms 13 aja ndi barrio 18 ndiye zimene anapanga mmene anayimangira prison iyo eti ndi yayikulu kwambiri 350 acres ili prison iyotu pali dzimatawa 19 mokhala magadi omayang'anira chani omayang'anira prison iyo panja pali dzimafensi dzitalidzitali dza electric zoti wina aliyense kufuna kudzigwira kaya kukwera adzifa ndi shock Akuti kuli maselo 256 oti selo iliyonse ndi yayikulu kuti ikhoza kusunga anthu 156. Nde mu selo iliyonse amayikamo anthu 100 koma alibe nazo kuti ndi wa gang iti amangowasakaniza kaya mumadana kaya mumafuna kuphana amakuikani kuti mukhale selo imodzi. Nde akuti at least anthu 100 mu selo imodzi amagona pa chi concrete samalola zofunda muli magetsi amawala usana ndi usiku kunena kuti alibe kunena kuti angabisa ali pena paliponse paliponse pali ma cctv and amapatsa baibulo kuti aziwerenga baibulo akasowa chochita zakudya zomwe amapatsa samapatsa zodyera amasiya kuti azidyera ndi manja ati kuopa kunena kuti kuti awapatse masipuni kapena mafoloko azisandutsa ma weapons zida zoti anena kuti azivulazirana nde samapatsa zinthu ngati zimenezo achibale saloledwa kulowapo, sapitako, sakumananso ndi achibale ati ukangopita ku CECOT zathera pompo sudzatulukanso abale ako sudzawaonanso mafoni makalata zonsezo nzosaloledwa ndi prison yonena kuti imayang'aniridwa ndi an- ma soldiers 600 ndi apolisi 250 eti nde you can imagine wina aliyense wopita kumeneko kaya akagwira ntchito kaya zichani amayenera kuchitidwa x-ray akamalowa kuti achite make sure kuti sakubweretsa china chilichonse chomwe sakuyenera kubweretsa eti. Ma prisoners satuluka panja, amangolowa mu chi hall china chake chomwe amatha kuwalola kunena kuti akapange exercise for 30 minutes basi. Akapalamula china chilichonse amaika amakaika mu solitary confinement, chirumu china chake cha mdima chongokhala ndi concrete ndi mpopi wa madzi oti akhoza kumwa madzi ndi chimbuzi pambalipo basi onse amaameta mpala every five days amaameta mpala amavala uniform ya white nde president Nayib Bukele akuti afuna ayiwonjezere prisoniyo kuti izisunga anthu 80000 ndipo amachita kupempha maiko ena kuti ngati muli ndi zigawenga zoyipitsitsa mukhoza kumazibweretsa pano ndipo afunanso kumanganso prison ina ndi prison yonena kuti akuti ndi ankhanza kwambiri palibenso kunena kuti ali ndi ma rights chani mpaka nano dziko la el salvador linasintha after kuti achotsapo anthu ambiri amene anali m'magangi nde akuti panopo ndi dziko la safe zonse zija zophana zotani zinatha komano anthu ena ngati a amnesty international mabungwe akudandaula kunena kuti anthu bwezi akuwasungira ma rights awo bwezi akuwazenga milandu bwinobwino kutsata ndondomeko malo mongo atenga nkuwatsekera nde ena akunena kuti iye iye ayi dziko linasintha anthu si mmene amafera amoyo panali pano nde afuna kuti atani pamene maiko ena apezapo nzeru nawonso ati afuna atani prison model yake iti iyo model yake ndendende ya el salvador nde ndi mmene anthu amakhalira maprizoni akumeneko sanamalize afuna kumanganso komanso akadatengabe anthu akangokhala ndi ganizo lonena kuti wina wake akupanga zina zake amamtenga nthawi yomweyo nde zinthu zinasinthadi panopo ku el salvador ngakhale akunena kuti anthu ambiri ena anamangidwa popanda chilungamo onena kuti sanalakwe anangotengedwa zinthu zopanda umboni nde izo nzomwe zikupangika ku el salvador ndi prison yawo yotchuka kwambiri cecot imenenso usa inapanga decide kunena kuti idzitenganso anthu awo ma criminals awo ena izikawasiya kumeneko inatenga podi anthu angapo kukawasiya kumeneko koma ena anali aku venezuela dziko la venezuela linakatengako anthu awo izo nde za ku el salvador cecot prison zikomo kwambiri